wawa mwadzuka bwanji amwene amwene lero ndifuna ndikambe ndiyankhe funso lomwe ndafunsidwa dzulo pa nkhani yokhuzana ndi za satanic kuti kodi za satanic ndi zoonadi kodi zilipodi za satanic munivesete hey, ndifuna ndiyankhe funso limene lili chifukwa anthu timamva nkhani zambiri zokhudzana ndi za satanic. Um, mwachidule yankho ndilonena kuti za satanic kapena satanism zilipo okay zilipo koma si mmene mumazidziwiramo mmene anthu amakuuziranimo that's the difference okay za satanism zilipo za mitundu iwiri kuli anthu amene anakhazikisa machalichi ma 1960 ma 1970 mene anthu anakhazikisa machalichi kuli the church of satan ilipo hey, the church of satan ilipo ili ni mamembers koma kodi mamembers amenewa amakhulupirira chani amapanga chani chimenecho ndi chimene anthu simumamvetsa anthu mumaona ngati kuti ma members amenewa amapanga zinthu zina zake za magic zina zake eh amapanga zinthu zina zake zoyipa za evil zina zake zomwe zili zosiyana ndi zimene anthu amene amapanga za satanism amapanga anthu amene amapanga za sata- satanism iwo amatsutsana ndi zipembezo Iwo amakhulupirira kuti zipembezo, matchalitchi kaya zipembezo zanu zonsezi zinapangidwa design ndi cholinga choti zisapereke ufulu kwa anthu, zitilande ufulu, zizitipanga control. Mwamvetsa? Iwo amakhulupirira kuti kulibeko Mulungu. Zonse zimene amakuuzani zoti mukalowa ku mukalowa ku heaven, mukalowa ku chani chani ku paradizo kulibeko zimenezi. Iwo amakhulupirira kuti izizi za zipembedzo zanuzi zimangokutayisani nthawi kuti inuyo muzikhala mukuwamvera ena ake malamulo awo, ena ake adzikupangani control. Nde iwowo amapanga believe in freedom, kukhala free, eh, eh, free mind, free thinking, freedom to do anything. Ngati ufuna upange china chake panga, Usamamangike kumanena kuti ndiwe ndiwe oyipa sungalowa kumwamba chifukwa choti inuyo mumapanga zinthu zakuti zakuti so iwo amatha kumwa mowa amatha kupanga zachisembwere atha kupanga zimene iwo akufuna safuna kumangika ndi mmene inu mmamangikira kuti simukalowa kumwamba amenewo ndi gulu loyamba lomwe limapanga za satanism kuti church of satan. amakumana ndithu akakumana basi like a friend like a group yolimbitsana kuti we believe in the same things we are free Akapa- amapanga ma activities awo mukapita ku america mukapeza ma church of satan mwamvetsa hey, ndi, ndi anthu basi onena kuti iwo sakhulupirira za chipembedzo atha kukhala munthu wabwinobwino ngati mene muli inuyo ngati mene alili anzanuwo onena kuti sapita ku tchalitchi Inuyo mupita ku tchalitchi, basi iwo azingokuyang'anani. Inuyo muzipanga mapemphero anu, kuti mufuna mudye chakudya, mupange mapemphero, Ambuye, mutidalitse ife, mutani-tani, iwo sakhulupirira zimene zija. Inuyo munthu akamwalira, mumapanga mapemphero, mwina kuti akupita kumwamba, kaya chanji, kumayimba nyimbo zanu, iwo sakhulupirira zimene zija. Iwo aja amatha kupita kumanda kuja. Kumanda kuja, kwa iwo aja, ndi malo onena kuti basi moyo wathera pati? Pamenepo. Amatha kupita kumanda kuja, kumakacheza kumene kuja, kumawona anthu amene anagona kumene kuja, zimene zalembedwa zija, kwa iwowo it's just a place. Amenewo ndi a church of satanism. Sizimene mumakhulupirira inuyo kuti iyayi amapanga zakuti, amatsira nsembe yakuti, amapanga mwakuti mwakuti mm zimene ndikunenazi you can read about it okay. Ndanena kuti alipo magulu awiri, limeneli ndi gulu loyamba. Ndiye pali gulu lachiwiri limene limatenga Satan ngati Mulungu. Mwamvetsera? Limene limatenga Satan ngati ngati ngati maf, ngati fano lina lake ngati kuti Satan lija ndi ndi eh ndi fano ndi pachizungu timati deity mmene amapangira uh, anzathu aku Asia kunoko ali ndi dzimilungu zawo zina zake zimaoneka ngati eh, ngati chi, chi zoopsa kwambiri zina zake ee ndinakulowetsanipo m'matempo ndinakuonetsanipo zinthu zooneka ngati zoopsa chanichani ee aliponso anthu ena amene amakhulupirira zimene zija ndiye amakhala ndi chidzimbo cha chisatani cha chizi chili ndi zinyanga chili ndi chani amene ajawo amachi- amapembedza chimene chijacho kumamtamanda satani uja mmene inuyo mumatamandira mulungu iwo a- amatenga kuti satani uja ndi leader wawo moyo wawo o- zochitika zawo ma- sat- iwo ndi otsatira a Satana Mwamvetsa? Limeneli ndi gulu lina lachiwiri, lomwe lili very small komanso la anthu ochepa kwambiri. Iwowa ndiye amakumana, amakhala ndi ma malo awo okumanirana, kaya ma temples awo, kumene koko amakhala ndi tima rituals tawo, eeh, amatha ku, kukhala kumene kuja basi kuvula zovala, eeh, kenaka kumamwetsana zinthu zokhala ngati, eeh, za ma symbols, kuyatsa ma kandulo, eeh, kumapanga zinthu zawo, ati akumpembedza Satana uja! mwamvetsa eh iwowa salimbana ndi inu inu si mukuti mupembedza mulungu eti iwo amapembedza zimenezi and sapanga force munthu sanena kuti iwe bwera uzatijoine kuno kapena iwe ukatijoina kuno tikupatsa ndalama aa uh -uh. ndi maklabu awo ndithu mmene mumapangira inuyo ah, maklabu akatolika a seventh day a ccap a mboni za yehova iwonso amapanga zimenezo So mukandifunsa kuti satanism ilipo? Eeh alipo ndipo ndi amenewawa koma si zimene mmaganiza inuyo zija kuti amakhala ndi ma magic powers eh? atha kupangisa ngozi atha kugwetsa ndege atha kupanga zakuti zakuti mm -mm, kulibeko zonsezo ndi zabodza. Magulu alipo a, ndi awiri amenewo. Inuyo mutafuna mutha kuwajoina. Mukajoina muzipitanso ku chalichi kuja kumene mumapitira ku, ku, kunja kuma meeting kwawoko. Eh, leroli mubwera kaya ndi mowa wanu kaya leroli kumene kuja. Ndinamva kuti amathanso kukhalanso ndi ma orgies ndiye kuti kagulu kawo basi amuna akazi pakamodzi kumagonana. Eh, ali malo awo, ali malo awo pa o- op- amene amakumanirana kumagonana amene muja. Akatero asangalale kumene kuja amwe amwe amwesane zinyanya basi. Akatero amalize azibwerera mmakwawo. Iwo moyo wawo kumafila like that. Mwaona eh? Koma sikuti amapanga zoti oh tiyeni tikaphe munthu kuja. Tiyeni tikatenge munthu kuja. Zawo zimene timaganizira ife za ufiti zija. No. And the, this is a secret itu. Inuyo nditha kukupasani mpata mupite mupange pa google mufunse kuti does um satanism exist muwerenge zimene akupatseni akufotokozerani mbiri imene zinayambira mpaka mmene zilili mmene anthu amapangira akuwuzaninso kuti ndizosiyana ndi is, is not uh, is different from zimene anthu mumauzana eh, contrary to ma beliefs amene anthu amapanga zimene zili zabodza zimapangidwa share ndi chifukwa chake inu mumapanga share zimene zija zimatchedwa kuti ma conspiracy theories eh chifukwa kuti mumapanga share zimene zija koma zopanda maumboni mwapeza eh kupanga share zinthu zopanga zopanda maumboni pomwe izizi ndi za maumboni you can find ma members mukafuna kujoina mukajoinanso muzipitanso ngati ku church yeah so this is for um, the guys that asked me kuti kodi zakuti zakuti ndizoonadi zimachitika eh, zilipodi zilipo koma ndizosiyana ndi zimene anthu amakuuzirani zija zimene anthu amakuuzirani zija nzongokuopsezani ndi cholinga choti azikupangani control zikomo kwambiri